ndewo nụ ndị be anyị ana m ekene onye ọnụ na-ekene onye ana wee na-asị na ọ ga-adịlị anyị mma na ekene nwoke na ekene nwaanyị ibe m ji maka ya wee bịa tata bụ ibe a na-ewu na afele mba ụwa maka our evangelist our our John the Baptist our ọkarịsịa ọkarịsịa of our time Evangelist Chukwuebuka Anọzie Obi na Zion Ministry um, before m continue abụrọ m member of Zion Ministry abụrọ m member of uh, Ebube Mmụọ Nsọ Adoration Ministry abụọkwu m member of Mbaka Ministry ịghọtago mana ibe m ji ekwula okwu a bụ ka m tinye ọnụ maka na m gba nkịtị ọ dị ka a ga-asị na m nụlụ ibe na-eme na gba- na m ma ụma gba nkịtị ịghọtago ehe m wee na-asị na maka na o kwuru na m na ọ na-erelocate to east na enwe ndị America contribute 1 billion naira plus ego ndị ọzọ a contribute na na the last crusade o mee this year ịghọtago so ndị mmadụ na-ekwu onye ọbụla na-ekwu opinion ya ma ndị na-ekwu na o metere ya kedu ibe ọ na-anatala ma ndị na-ekwu na ka o jee mepee industry rapụzia ibe ya na chi ya kwu na ọ ga-eme n'ụwa wee na-asị ka m jụọ sị ọ na ba afụrọ ụdị ibe na-emenụ ọ na ba afụrọ ibe chineke ji ya eme ọ na ba afụrọ mkpamkpa ọ na-akpa ọ na ba afụrọ ka ụwa niile si abịa na-ajụ ese ya ma ndị na-anata anata ma ndị ọcha dị ya ma ndị ezi ma ndị ụlọ onye ọbụla na-agbagharị ọ na ba afụrọ ulu dị na ọ na-abata be anyị obegodi ministry ya ọ ga-ebu ma ma hospital ma hotel ma charitable organization ya niile ọ ga-ebu wee nata ma obegodi si ya ọ gaara enye more than 3000 or 5000 ọlụ ịghọtago e nwee industry karịrị ya a na-ekwuzi nke ahụ kee maka spiritual part of it ma healing ma ọsị ya na ọsịrị ya ndị agadi be anyị ma ndị enwerọ ike travel je Lagos ọ nọlụ ba nso a nazị ekwu ma developments ọ ga-edevelop that area ịghọtago ndị ndị alụrụ ụlọ a na-alụ ụlọ na-erent ndị ga-alụ hotel ndị ga-emepegasị businesses dị aṅaa ma restaurant ma schools ma ọsịa na ọsịrị ya ọ gịnị na-eme ụdị ibe a anyị apụta na-eto onwe anyị ule na ilo anyị apụta na-acastigate ya na gịnị mere ọ na anyị afụrọ ezigbo ibe chineke ji ya were eme ee onye ka m na-asị kedu ibe na-emede anyị eme ndị yoruba bụ ndị ofe mmanụ ba na-eme ndị nke be like that ndị mba n'ọzọ ma Ghana ma other African countries a na-eme ndị nke be like that ịmakwa na ajụwa ese na ọ kacha ba ncha niile mma ee ọ kacha ba ncha niile mma kedu ibe na-eme anyị eme ibe a ee o nwe onye ọ nọchili ezi ịmakwa na chineke na-eyuzie n'ụzọ dị iche iche inyere anyị aka ọnya ka anyị si ka m were vidiyo kọwara ụmụnne m na na ibe niile ọ na-eme upon ibe niile ọ na-eme sọsọ ya ibe mmadụ ise ibe mmadụ iri ibe steeti na-eme ibe igbo ga-eme ba emenwurọ ọ na-eme sọsọ ya o zurokwe anyị nwere nnukwu nsogbu na East anyị na East anyị ebe o bidogo mebie si tinye aka onye ọbụla even onye bịa na famili erezie mmadụ ise nyere mmadụ ise aka mmadụ iri osoche ịghọtagodi ibe a ịma na anyị enwere ana ifugie so na anyị nidele industry anyị enwere ana mana anyị nwere ụmụaka gụchara akwụkwọ na-akwụgharị o nwere ibe ba na-alụ ịghọtagodi ibe a so nke a o bidoro ya kịta ọ nọ ọ ga-anọ n'imo steeti o nyekwuele ndị that side aka otu fada mbaka si wee nye aka n'enugwu steeti ma fada ebube mmụọ nsọ si wee nyekwa aka na anambra steeti ịghọtago nke onye ma ọ ga-eme ya mee n'ala igbo na anyị nidere enyemaka ebe ndị na-achị anyị enwere ike inyenwulu anyị aka na ụmụaka ụmụaka a na-amụ eh, nke nke a zụchara n'akwụkwọ ta- tubucha ego tachaa abụbụ for years onwere ibe ọ na- onwere ibe ha na-alụ ndị okenye a na-ebigheri aka ndị nwaanyị a na-ebigheri aka ọ dịrọ mma si akọtọzina onye onye manụ nke ọ ga-eme ya mee ndị ịbụrụ ndị na-akọ ọnụ ekwuru unu aka na kolota ekwuru na unu aka na kolota ọ bụrọ ibulu ọnụ ma akaghị awụ awụ agbachacha agbacha ịma nke i ya-eme i mee n'ọlụ anyị niile ọ bụrọ sọ ọlụ ọlụ evangelist ebuka of zion ministry ịghọtago na ibe mere expect ụmụnne anyị ị na-emebu ị na-etu ya na-aja ya ike na-emeri ya ekpere ka chineke gbaa ya ume n'ibe niile chineke ji eme na ndị ministri ya ọ ibe anyị sọpozu ị na-eme ịghọtago e, after all mụ nwa na onwe m abụrọ onye abụrọ m onye katọlik mana o doo m anya kịta na ndị ka na-akpa e, ndị chineke ji akpa mkpamkpa n'ala igbo bụ ndị katọlik ọkwa ịghọtago ee ma anyị enidere ịbịa ịbịa na-esepreti ibe ha na-esepreti ndị ọcha tinye anyị ka anyị na-esepreti onwe anyị ka ba wee na-enwe ulu anyị enidere ọkwa ịghọtago na ibe m na-eme expect bụ ka a na-ekene chineke na-emere ya ekpere ọ kwa ị ghọtago na-agọrọ ya ọfọ ma ndị omenala onye ma onye ka ọ ga-esi nye aka nye anyị aka na anyị niidele anyị niidele enyemaka na ala Igbo ka anyị gaa iru e, e, e, Zion ministry abụgokwala a good example of it although na Mbaka emego ya Fada Mbaka emego ya then Ebube Mmụọ Nsọ mee nye nyanwa na onwe nye wee nafe emie n'ụdị pụrụ iche biko si kwadue tinye aka anyị akọtọzina anyị apụtazinanụ n'ilo kọọ onwe anyị ọnụ ị ghọtago because na otu anyị si akọ onwe anyị ọnụ a na-amụkwana anyị amụ ọ nya ka m sị ka m contribute ọ ka bụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu onye nweta ozi a nya tụsaa biko ka ndị amarọ wee were ya mara maka ụfọdụ bịa ba anara ịchọ ọfụma ba mara na ife Chineke ji ya eme dị egwu ọ kwa ị ghọtago ee ọ nya ka m ji wee sị ka m bịa ka m kwupụta nke m ị ghọtago onye nwee comment ya jee na comment tinyere anyị aka ị ghọtago e, e ana m ekene onye ọbụla na-asị na ọ ga-adịla anyị mma ngwa anyị enwe na next video